aw denkɛ n'aw balimakɛ jaji jara ni dɔw ko black lion dɔw fɛnɛ ko king jack ka bɔ tunkaranke tv sanfɛ n balimaw an bɛ yan nɔ tuguni ka se ka dɔɔni fɔ aw ye ka se ka kuma aw ye ka kuma aw ye fɛn kan fɛn min kɔnɔna na aw bɛna se ka fɛn caman faamu aw bɛ question caman poser aw yɛrɛ kunna wa an bɛ question caman poser aw yɛrɛ kunna bi an sigilen don fɛn mun kan an kumana a kan siɲɛ caman a kuma ka ca an sigikunya o ye mun ye bi ka se ka dɔ fɔ aw ye kariti nina ko kan halisa kariti nina ko tɔɔrɔ mun b'an kan ani a kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ mun lase an ma halisa an sigikunya ye o de nka yan'an ka don kuma kɔnɔ halisa n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se k'aw abonner Tunkaranke TV chaîne YouTube la a page Facebook Instagram and TikTok bɛɛ lajɛlen na sabula Tunkaranke TV sigira aw de kama aw maliyɛnw mun bɛ Mali kɔfɛ Maliens yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ farafinna bɛɛ lajɛlen aventuriers les immigrants gɛlɛya min b'u kan mɔgɔ t'a dɔn u tɔɔrɔlen don ka se ka o de yɛlɛma wa ka se k'a yira aventuriers n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen na erreur min bɛ fɛn o fɛn na ka se ka kuma o erreur kan bɛɛ k'i ka erreur dɔn bɛɛ k'a dɔn i kan ka baara min kɛ walasa tunkara mɔgɔw bɛ fɛnɛ bɛ se ka lafiya o fɛnɛ bɛ se ka jigi da yɔrɔ sɔrɔ balimaw halisa yanni n ka don kuma kɔnɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka ala fo ala mun ye bi yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na foli kɛrɛnkɛrɛnniyalen k'o kɛ ka se an ka tunkarankew ma halisa n balimaw mun y'an da don tunkaran e kariti nina ko kuma la bi an sigira kariti nina ko kan siɲɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ bi tuguni n'i y'a nalen ka tila ka sigi ka kuma a kan sabula tɔɔrɔ a dan tɛmɛlen a dan tɛmɛna a bɛ ka juguya wa a bɛ ka bɔ ni fɛn wɛrɛw ye fɛn mun tɛ se ka faamu fɛn mun a b'an bila an k'an yɛrɛ ɲininka fɛn caman na fɛn mun b'an bila an fɛnɛ ka ɲininkali caman kɛ balimaw a bɛ ɲini ka san kelen bɔ bi an balima tunkarankew fan bɛɛ lajɛlen na u bɛ kule la su fara tile kan ko kariti nina u ka baaraw tiɲɛna u ka papiyew tiɲɛna dɔw siyɔrɔ siyɔrɔ tɛ dɔw bolo Yanko k'i ka se ka i balimaw dɛmɛ fasow ka dumuni furakɛli fɛn bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ e la mɛ e fana i ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don k'a sabuya k'i faso papiye balimaw mali kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn hakɛ min bɛ an bɛɛ b'a dɔn o miliyɔn hakɛ in cɛ la mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ jate ni n ma fili o de kan ka kɛ kɔfɛ mɛ n'an y'an sigi ka kesɔn pose an yɛrɛ kunna mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ in bɛ ka mun kɛ jamana ye san o san ɛske mun bɛ yen nɔ ni o bɛ miliyɔn wɔɔrɔ in duble olu bɛ k'o kɛ jamana ye depuis diɲɛ dara an bɛ wuli don o don an ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ boli mɔgɔ min nɔfɛ n'u bɛ wariw juru don u la n'o ye tubabuw ye a kɛra faransi a kɛra ameriki a kɛra sini a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ mɛ tunkaranke minnu bɛ yen bi n'olu tɛ ka jate n'olu ka tɔɔrɔ kelen don u yɛrɛ kelen kungo ye ɛske olu bɛ nafolo min dan don an faso la o faransi b'o di aw ma wa ninnu bɛ jɔyɔrɔ mun na an faso la ɛske ameriki b'o kɛ an ye wa sini b'o kɛ an ye wa mɛ mun na an bɛ tila tuguni ka o mɔgɔ kelenw kɛ bolokɔfɛfɛn wa an balimaw o si t'a tɔɔrɔ juguman ye i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ye kariti nina ko kɛlɛ kɛ wa diɲɛ ko o ko n'a daminɛna i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ de bɛ fɛn bɛɛ la mɔgɔ dɔ de bɛ yen mun bɛ ala minɛ ka bila jama ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kungo t'olu yɛrɛ da la mɛ u k'u balimaw dɛmɛ mɛ maliyɛnw nin yɔrɔ la ne bɛna kesɔn dɔ pose an balima minnu bɛ faransi gurupuw sigilen bɛ faransi minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que u ka se k'u ka sariya sɔrɔ u ka jamanadenya hakɛ u ka se k'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min fana b'o ɲɛmɔgɔya la ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se k'u ka fɛn sɔrɔ ale yɛrɛ a kungo t'ale da la kariti nina ko tɛ mɛ mali fasoden ɲuman don fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye i k'a ye i fasoden ɲɔgɔnw i balimaw olu bɛ tɔɔrɔ la i ka se k'u dɛmɛ hali jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman ka laɲini kan ka kɛ hali ni jamanaden kelen bɛ tɔɔrɔ la walijamana kan a bɛ kɛ i n'a fɔ jamana bɛɛ bɛ tɔɔrɔ la ɔ o yɔrɔ la an bɛna fɛn fitinin dɔ souligner an balima ras 24 i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ee an tɛ yan nɔ mɔgɔ si kelen kama an tɛ yan nɔ ka mɔgɔ si defa mɛ nin chaîne Tunkaranke TV sigira tunkarankew de kama o de la fɛn o fɛn mana tunkarankew sɔrɔ a fitinin n'a kumaba an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan ee Aras 24 bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ pour que u ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ kariti nina ko in na a ko ka se ka ban a bɛ se ka kɛ fɛn caman bɛ kɛ i b'a sɔrɔ Aras 24 yɛrɛ ka desisɔn tɛ olu ye fɛn caman bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a ma mɔgɔw bila u la a tɛ u kalama mɛ n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye ni jama ye tiɲɛni kɛ e de tɔgɔ bɛ ye o ye kelen ye N'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye hali n'i ye mɔgɔ ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ aw ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu tilennen tɛ u bɛ taa e de contre la mɛ n balimaw du kelen mɔgɔw bɛ kɛlɛ la mun bɛ du wɛrɛ da don o la jamana kelen mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔko kɛlɛ la ɛsike mun bɛ jamana wɛrɛ da don o la munna n bɛ ka nin kesɔn pose mun ye n da se nin yɔrɔ ma ka se ka da se Aras 24 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula an bɛ an ka maliyɛndenya kɛlɛ de la ka maliyɛndenya hakɛ k'o ɲini an ni mali ɲɛmɔgɔw cɛ la o kɔnɔna na Aras 24 papiye b'a bolo faransi mɛ u y'a papiye bloke faransi yen nɔ ka sabuya kɛ ko o ye invisible ye de ubiyɛn a donna tan a bɔra tan Mali maliyɛnw dama bɛ mali kɛlɛ la mun bɛ faransi da don o la n'a y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni faransi de tɛ jɛkan na anw ma an bɛ o kesɔn pose mun b'a to faransi bɛ se ka maliden dɔ ka papiye bloke faransi yen nɔ ko parce que ko o bɛ kɛlɛ la mali papiye ko la nin yɔrɔ la bɛɛ kan ka kesɔn pose i yɛrɛ kunna an ka kariti nina tɛ dilan an faso la a bɛ dilan faransi de mun ye an ka kariti nina dilan yɔrɔ kɛ faransi ye o ye kesɔn kelen ye kesɔn filanan mun na faransi bɛ maliyɛn dɔ ka papiye bloke ko pariseke k'a bɛ kɛlɛ la kariti nina ko la o la kariti nina in sɔrɔbaliya a b'olu aranze de wa bɛɛ lajɛlen n bɛ ka kesɔn in pose an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u sera k'a jaabi a bɛ diya n ye wa nin kesɔn in fana jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ kesɔne nin na mun na pourquoi o yɔrɔ la n bɛ tila ka kesɔn wɛrɛ pose ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que kariti nina ko nana kun mun na an m'a faamu a tɛ mali kelen na a bɛ senegal a bɛ côte d'ivoire kariti nina nana ka se ka vɔti de kɛ mɛ aw taara k'a bila eh, fɛnkɛ ko la passeport ko la o tɛ problème ye mɛ an tɛ se ka passeport ta ni sira wɛrɛ ye carte nina tɛ sɔrɔ carte nina tɛ se ka yɛlɛma a tɛ se ka fosi kun kelen jumɛn na mun na Mun bɛ yen nɔ a ka di jamanadenw ye bi a ka se ka bɔ ka se ka dɔ fɔ an ye n'a y'a sɔrɔ min bɛ yen a k'a fɔ an ye parce que jamanaden ɲuman bi n'i ye maliyɛn den ɲuman ta bi k'a bɛ faso fɛ a bɛ sa mali kɔ bilahi mali tunkarankew maliyɛn den tɛ yen faso kanu bɛ se ka k'i la mɛ k'i bɛ i ka kanu ka bon ni tunkarankew ta ye o tɛ yen n'an y'o kuma fɔ peut-être mun b'an faso la u b'i nɛni u bɛ se ka kuma caman fɔ mɛ kuma in i sɔnna o i ma sɔn o wulibali don olu de b'a ɲini ka taa di aw ma olu de bɛ saya ta ka taa ɲini k'a di aw ma olu de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini ka taa di aw ma aw bɛ tila ka u jafa aw bɛ tila k'u dusu kasi aw bɛ tila k'u tarayi o yɔrɔ la n bɛna kesɔn wɛrɛ poze aw kunna bi a y'an ka jamana dɔnkilidala wele jeliw ani artisiw dɔ kɛra ɲɔgɔn nɛgɛn na dɔ kɛra nkalontigɛ la n'i y'a ye an ka jamana artisiw bɛ wuli k'u tɔgɔ bɔlen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na tubabula farafinna internationalement u bɛ wuli ka taa kɔnsɛriw kɛ kɔnsɛriw bɛ kɛ jɔnw ye n anw jamanadenw minnu bɛ avantiri la avantiriw de b'u invite ka na avantiriw de b'u dɛmɛ u mana na avantiriw de b'u lajigin k'u kɛ u faso la i n'a fɔ u b'u faso la Avantiriw de b'u ka mantu wari ta ka d'u ma mɛ bi o avantiri kelenw de bɛ degun na san kelen bi u bɛ marisi la u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na jɔn ye artisi kelen mankan mɛn jɔn ye jeli kelen mankan mɛn dɔnkilidala k'a bɛ ka don moriso bɔ ka se ka kuma karti nina ko kan k'a jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ko an balima artisiw tɔɔrɔlen n'olu wulila tele la tuguni arajo la ko an b'an jatigi ɲuman fo tunkarankew an b'an jatigiw fo u bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ ne jatigi tunkarankew balimaw jatigiya tɛ da ye kɛ mɔgɔ fɛ tɛ da ye o de la n m'a fɔ aw ye don o don n ko ala tɛ an fɛ tan an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la tan an tɛ se ka taa ɲɛ tan bi an bɛ tile mun na hali kungo kɔnɔ baganw bilahi u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni bagan minnu ye suguya kelen ye u y'a ye dɔ bɛ tɔɔrɔ la u bɛ bagan wɛrɛw bɛ ka jɛ bagan wɛrɛ la bilahi minnu ye kelen ye u bɛ na ɲɔgɔn dɛmɛ mɛ bi an ka balimaya kɛra mun ye an ka hɔrɔnya kɛra mun ye i kana kɛ silamɛ ye mais n'i ye hɔrɔn ɲuman ye e y'a ye mɔgɔ min bɛ sa e ye don o don a bɛ nafolo d'i ma n'i voyagera ka na olu de b'i invité ka na yɔrɔw la o tigi bɛ degun na e dun da kuma artisiya dɔnkilida yɛrɛ kun ye mun ye ko dɔnkilida daminɛna de ka se ka jamana gɛlɛyaw ka se k'olu fɔ gɛlɛyaw bɛ société kɔnɔna na artisi ye jamanadenw da de ye jamanadenw ka message ka se ka message lase mais n'a kɛra o degun b'olu kan mɔgɔ min fɛnɛ b'aw kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye artisi ma sɔrɔ jamana kuturu kɔnɔ min bɛ ka dɔnkili da ka se ka kuma carte NINA ko kan e balimaw an t'a miiri dɔɔni wa o yɔrɔ la de n bɛ segin ka na tunkarankew yɛrɛ ma ne de b'a fɔ don o don n ka émission kɔnɔna na ni mɔgɔ min ma deli k'a lamɛn a ye segin ka taa n ka émission bɛɛ kelen kelen lamɛn a k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ka kuma min fɔ n tɛ yan nɔ tɔgɔ ɲini na n tɛ yan nɔ wari ɲini na wa n bɛ ka kuma min fɔ n'aw sɔnna o don n'aw ma sɔn hali n'a kɛra n salen kɔfɛ a bɛ tila ka kasi. il est temps wagati dɔ sera tunkarankew u k'u bolo di ɲɔgɔn ma wagati dɔ sera a ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'aw yɛrɛ tɔgɔ la association sigi n balimaw mɔgɔ si tɛ bonya ten wa ni bɛnbaliya tɛ jɛ o jɛ la a tɛ taa ɲɛ o de la n b'a fɔ don o don tunkarankew yɛrɛ bɛnbaliyaw bɛ yen a ka se ka dabila n'a fɔra jigi t'aw la faso la diɲɛ yɔrɔ si jigi t'aw la diɲɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jɔn ye média kelen ye ko téléso filɛ ni média sigilen don tunkarankew tɔgɔ la a tɛ tunkaranke TV de y'a fɔlɔ ye mais diɲɛ média bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan jɔn bɛ tunkaranke ye k'a sigilen don k'a invité téléso la a ka se ka kuma a ka gɛlɛya kan a ka se ka kuma tunkarankew ka gɛlɛya kan a tɛ mais tunkaranke TV b'aw ka bila la nin y'aw ta de nin y'aw kuma yɔrɔ de ye aw kuma da o de la n b'a fɔ aw ye don o don k'a ka se ka nin fɛnw partagé k'a ci aw balimaw ma u ka se k'a dɔn aw bɛ tɔɔrɔ min na u ka se k'a dɔn u n'aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na aw bɛ se ka avancé ɲɔgɔn cogo min na n bɛ segin o yɔrɔ la tuguni ka na an balimaw an yɛrɛ tunkarankew balimaw minnu bɛ an fasow la n bɛ segin ka na olu fɛnɛ ɲininka question wɛrɛ la tuguni tunkarankew bɛ kɔngɔ t'u yɛrɛ la k'u yɛrɛ to mindɔgɔ la k'u yɛrɛ to sunɔgɔbaliya la ka nafolo ɲini ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka sahara tagama ka yɛlɛ kɔgɔjiw sanfɛ ka saya ni balo ta ka tila ka nafolo ɲini jɔnya la k'u ka hɔrɔnya bɔ k'a bila ka nafolo ɲini ka wari ta k'a di aw de ma u bana t'u yɛrɛ la ka wari ta ka taa mɔgɔ wɛrɛ furakɛ olu yɛrɛ n'i bɛ bana la u bɛ to o la dɔw bɛ sa n balimaw mais o bɛ kɛ aw minnu ye aw t'u wele telefɔni na k'u remercier aw tɛ foyi bɛɛ lajɛlen kɛ mais bi aw ka o balima tunkaranke kelenw bɛ degun na degun min f'a sera mɔgɔ miliyɔn hakɛ ma a bɛɛ lajɛlen bɛ degun na balimaw an m'an balima foyi ye mali kɔnɔ ko u wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa marisi kɛ ka ŋaniya yira kɛ ko u balima minnu bɛ tunga la u tɔɔrɔlen don u balima minnu bɛ tunga la ko u ɲɛninen don kariti nina ko kɛlen don k'u ka baaraw tiɲɛ duw dulonnen don olu de la mɔgɔ tɛ furakɛ dumuni tɛ sɔrɔ foyi lajɛlen tɛ kɛ du kɔnɔ n'olu tɛ wa k'u ka duw bɛna ci mɔgɔ jumɛn wulila ka taa tunkarankew dɛmɛ ka taa marisi kɛ mali la n balimaw an balimaw bɛ min o de la n b'a fɔ an balimaw ye ne ka kuma kun tɛ ko an ka ban balimaw la mais a kun ye an balimaw ka se ka hakili sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko a b'u kun na k'u b'u balimaw fɛ mais u kɛwale tɛ k'a ni u hakililata tɛ kelen ye n'i bɛ mɔgɔ fɛ kuma tɛ mais i bɛ min kɛ o de b'a yira k'i bɛ karisa fɛ n balimaw wagati sera an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri an k'a dɔn k'a fɔ ko n'an ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin yɔrɔ la tuguni n bɛ segin ka na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ee maliyɛndenw tɔɔrɔ la kariti nina ko in na kuma tɛ fɔ mun ma fɔ tɔɔrɔ tɛ yen tɔɔrɔ mun sugu ma da an balimaw kan bi ɲani tɛ yen ɲani sugu mun ma da u kan mɔgɔ ni mana bɔ fɛn o fɛn na o sera a dan na mais mun de bɛ yen n'aw tɛ se ka kariti nina n'aw tɛ se k'a falen aw tɛ se ka yɛlɛma don a la mais mun na aw tɛ se ka carte d'identité autorisation d'an ma ou bien passeport kɔrɔlen i ye passeport ta kɔrɔlen o passeport kɔrɔlen b'i bolo ka taa o renouveler n'i y'i ka kɔrɔlen di mun na i ka passeport kura tɛ se ka dilan n'o ye ni carte d'identité b'i bolo mun na i ka passeport tɛ se ka dilan n'o ye n balimaw a ye miiri dɔɔni sa ou bien n'a y'a sɔrɔ bi an balima fan kelenw bɛ an yɛrɛ contre la ko o rébellion na ka an faga jamanaden ɲuman kelen min b'aw bolo ko jamana jigi don balimaw jigi don o ye tunkarankew ye mais n'a fɔra aw kelen don k'olu fana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a bɛ fɛ tunkarankew jamanaden ɲuman kelenni min fana bɛ yen olu fana ka kɛ jamana contre la wa aw bɛ fɛ olu fana ka ban jamana la wa n'a tɛ ni on vous demande n'a y'a sɔrɔ aw bɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ maliyɛndenya de la tunkaranke caman bɛ yen bi opportunité b'u bolo u bɛ se ka jamana wɛrɛ nationalité ta hali n'a ka d'u tɛ taa mali la ni mansaw ka ko tɛ sabula adamaden mana tɔɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni ba degunna a bɛ kinni kɛ balimaw nin ye mesazi ye ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw mun bɛ yen bi olu ma ko in kɛ mɛ desisɔn b'u bolo u bɛ se k'a yɛlɛma faso kanu tɛ kuma ye aw nana aw ye fɛn caman fɔ aw bɛ ka fɛn caman kɛ mɛ aw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman kan ka t'a ka jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye jamanaden ye tɔɔrɔ la ka tɛmɛ tan kan ou bien kelen jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman i bɛ wuli mɔgɔ kelen kama yanko ko mɔgɔ miliyɔn hakɛ bɛ fɛn mun na minisiriw da donna la ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma perezidan yɛrɛ ka na se bɛɛ lajɛlen ma mɛ o bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ tɛ ka fɛn kɛ o de la n y'a fɔ aw tunkarankew ye n ko ni min wulila ka kanpaɲi na fanga ɲini na ou bien tɔgɔ ɲini na o bɛ tagama aw sanfɛ o bɛ wuli ka organisation dɔ créer tunkarankew tɔgɔ la ka se ka kumanin dɔw fɔ ka tunkarankew kɛ escalier ye ka yɛlɛn sanfɛ n'u y'u sago sɔrɔ don min na mɔgɔ tɛ tunkarankew la bilen o de la n y'a fɔ ko tunkarankew aw yɛrɛ ka organisation créer tunkarankew bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka se ka organisation créer a ɲɛmɔgɔ y'aw yɛrɛ ye pour que aw bɛ se ka lamɛn aw bɛ se ka bonya n balimaw don o don n b'a fɔ n ka émission na an bɛ kɛlɛ mun na bi an bɛ tile mun na bi diɲɛ tɛ fangala kɛlɛ kunkololakɛlɛ de don tunkarankew ko caman kɛra aw la mɔgɔ joli joli de nana k'aw kɛ escalier ka kɛ fɛn mɛ u sago sɔrɔlen u y'aw to yen wa hali bi mɔgɔ kuraw bɛ ka bɔ don o don k'u yɛrɛ yira ni aw tɔgɔ ye mɛ k'a sɔrɔ u tɛ yen aw kama u bɛ fɛ u ka dɔn ou bien u ka tɔgɔ sɔrɔ ou bien u bɛ pilasi mun nɔfɛ u b'o sɔrɔ n'o sɔrɔla don o don a banna n tɛna sigi yan ko n bɛ kuma caya bi an sigira ka se k'a yira an balimaw la ani an ka aritisiw an ka jeliw ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko tunkarankew u bɛ jɛ de kɛ mɔgɔ caman fɛ bi mɛ u tigɛlen don jamanaden fan kelen bɛɛ lajɛlen na u tigɛra balimaw caman na u tigɛra u ka jeliw la u tigɛra u ka aritisiw la wa u tigɛlen don jamana ɲɛmɔgɔw la sabula hadamaden min bɛ sa i ye hali n'i ma se ka sa a ye a dɔn a ye mɔgɔ min bɛ mako ɲ'i ye don o don mɔgɔ min b'i dɛmɛ don o don mɔgɔ min y'i ta k'i kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye hali n'i ma se ka fɛn kɛ o ye n'a bɛ degun na i ŋaniya yira hali n'i tɛ se k'a degun wuli mɛ an balimaw sigilen don jamana kɔnɔ u b'a dɔn k'u balimaw ka baara tiɲɛlen don ka sababuya kɛ kakiminako ye u bɛ tila k'u wele ko wari mais a tɛ u b'a fɔ aw ye an ka carte NINAw tiɲɛnen don mais aw tɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka sensibilisation kɛ k'aw bɛ taa ka taa se ka taa marché kɛ carte NINA ko la an ka artistes bɛ yen n'u wulila hali sini u b'a fɔ k'an bɛ taa faransi an bɛ taa ameriki an bɛ taa yan fɛ aw bɛ taa aw bɛ contrat sɔrɔ ka se ka baara kɛ ni tubabuw ye mais a bɛɛ début bɛ daminɛ tunkarankew de la Tunkarankew de b'a to aw bɛ bɔ kɔfɛ o kɔnɔna de la aw bɛ se ka relation wɛrɛw sɔrɔ mun b'aw se yɔrɔ wɛrɛw la aw bɛ se ka taa concert kɛ yɔrɔ la hali farafin tɛ yen mais a sababuya bɔra tunkarankew de la aw bɛ se ka ɲinɛ olu kɔ cogo di ka tila k'a fɔ ko olu y'aw dɔ ye ko olu y'aw jatigiw ye yɔrɔ jumɛn jatigi an balimaw a ye miiri sa wa an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ o de kama chaque fois an b'a fɔ il est temps k'a ta tungarankew ma ka se an balimaw ma an faso la fo an ka falen n'an ma falen an ka jamana ɲɛmɔgɔw t'an bonya u t'an sɛbɛ dɔn u t'a u t'an lamɛn an tɛna kuma janya tunkaranke tv an b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ wa halisa an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se ka abonner tunkaranke tv chaîne youtube la page facebook ani instagram tiktok bɛɛ lajɛlen tunkaranke tv tunkarankew kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin chaîne sigilen don aw de kama ni aw ma chaîne nin dɛmɛ mɔgɔ tɛ se ni aw ma chaîne nin fɛnw partager mɔgɔ wɛrɛ tɛna kɛ kuma min bɛ ka fɔ a kɔnɔ aw ka gɛlɛya de bɛ ka fɔ a kɔnɔ kuma min bɛ ka fɔ a kɔnɔ aw n'aw somɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min ka baara kɛ o de bɛ ka fɔ a kɔnɔ aw de kan k'o partager k'a ci aw balimaw ma u ka se k'a dɔn aw bɛ degun mun na u ka se k'a dɔn u bɛ ka mun kɛ n'a man ɲi n'u kan k'a yɛlɛma halisa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin de kun ye an ka jamukan ye bi ka se k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ salamu aleykum